Céad is a cúig, episode number one hundred and five, Conas atá muid an tseachtain seo? Doesn't happen too often, Ní tharlaíonn sé rómhinic go mbíonn mé ag taifeadadh, recording, ar an Aoine, as you know, mar is eol daoibh, más rud é go mbíonn sibh ag éisteacht gach seachtain le Gaeilge Weekly. De ghnáth, bím ag taifeadadh, I record, an chéad dá leagan den phodchraoladh ar an Luan, de ghnáth, so sin an gnáthleagan, the normal or full version, an leagan iomlán, agus an leagan seo, and this version, an leagan níos simplí, agus ansin an leagan i bhfad níos simplí, ar an Máirt. Ach Dé Luain, seo chugainn, Dé Máirt agus Dé Céadaoin, beidh mé ar laethanta saoire, saghas mini-laethanta saoire, mini-holidays, next Monday to Wednesday, ní bheidh mé anseo in oifig LIO, Don't ask where I'm going, ná cuir ceist orm cén áit a bhfuil mé ag dul, because tá mé ag dul go Huelva agus Cádiz, na háiteanna a raibh mé ag labhairt faoi, or fúthu, an podchraoladh ar fad, the places I was speaking about for the full podcast an tseachtain seo caite. So I don't wanna go over the same topic again and bore you guys, níl mé ag iarraidh leadrán a chur. oraibh agus labhairt faoin topaic céanna arís. Ach ag tnúth go mór le sin, a bit of a last minute thing, only booked in the last few days with a friend saghas rud ag an nóiméad deireanach a chuir muid in áirithe that we booked le cúpla lá anuas ach ag tnúth go mór leis really looking forward to it as I mentioned last week on the podcast really love those places on the coast is aoibhinn liom na háiteanna sin ar an gcósta.

This week, an tseachtain seo, tá mé ag iarraidh labhairt faoi rud éigin a raibh mé ag labhairt faoi go minic ar an bpodchraoladh roimhe seo, something I've been speaking about often on the podcast before now, but normally just a few references here and there, cúpla tagairt anseo is ansiúd. I mean, I used to have a joke, bhí joke agam ar an bpodchraoladh gach seachtain, is cuma cén saghas rud a bhfuil mé ag labhairt faoi, it doesn't matter what I'm speaking about or what type of thing I'm speaking about. Tagann sé ar ais chuig Formula One nó Oasis ag pointe éigin mar tá mé gafa le Formula One nó Formula a hAon chun an t-aistriúchán oifigiúil, the official translation, a úsáid, agus Oasis chomh maith. So, you know, bhí neart eagrán roimhe seo, b'fhéidir go raibh mé ag labhairt faoi, ah, níl a fhios agam, laethanta saoire nó b'fhéidir go raibh mé ag labhairt faoi Ghaillimh, nó b'fhéidir go raibh mé ag labhairt faoin pholaitíocht nó rud éigin mar sin, nó faoin nGaeilge, nó faoi Sheachtain na Gaeilge, nó whatever, pé rud. Agus ansin tar éis cúig nóiméad, bhí mé ar ais ag labhairt faoi F1 nó Oasis ar feadh cúpla nóiméad, you know. Agus is dócha, is rud nádúrtha é sin, that's a natural thing nuair atá tú ag déanamh solo podchraoladh agus podchraoladh gan mórán struchtúir nó gan mórán agenda, níl mé ag iarraidh go bhfuil an iomarca struchtúir againn riamh ar an bpodchraoladh, tá mé ag iarraidh go bhfuil mé in ann just labhairt faoi aon rud ar aon seachtain. Nuair a dhúisigh mé inniu ar maidin, when I woke up this morning, ní raibh a fhios agam. cén saghas topaic a raibh mé chun labhairt faoi agus ansin thug mé faoi deara go raibh orm an podchraoladh a dhéanamh inniu, I realised I'd have to do the podchraoladh, the podcast today because I'm away next week and then I thought hmm, better get back together and think of something here caithfidh mé you know to get into the zone is dócha fáil isteach sa zón sin agus smaoineamh. Okay. Put my hat on, my GW hat on, an hata Gaeilge Weekly orm agus my thinking cap agus a bheith ag smaoineamh, ok, cad bhfuil mé ag iarraidh labhairt faoi an tseachtain seo. Agus ar ndóigh aon duine a bhíonn ag leanúint, bhuel ní chaithfidh tú a bheith ag leanúint Oasis really ceapaim beagnach gach duine ag éisteacht leis seo ag an am a thagann sé amach at the time it comes out beidh a fhios agaibh go bhfuil an reunion, an chamchuairt reunion, the reunion tour díreach tar éis tosú. So tá mise ag taifeadadh ar an t-aonú lá déag the eleventh de mhí Iúil, dhá mhíle is fiche cúig. So thosaigh siad an lá seo seachtain ó shin this day one week ago i Cardiff, rinne siad gig i gCardiff ansin, nó i gCardiff, is dócha, as Gaeilge ar an Aoine agus chomh maith leis sin ar an Satharn, agus ceapaim anocht tá an chéad gig acu i Manchain, in Manchester, agus tá siad chun trí nó ceithre oíche as a chéile a dhéanamh ansin i Manchain. So. Níl ticéidí agam. Má tá ticéidí ag aon duine agus tá siad ag iarraidh ticéidí a thabhairt dom nó a dhíoladh chuigim, ní caithfidh sibh iad a thabhairt dom. Tá mé sásta chun íoc astu, I'm happy to pay for them once they're not insane prices. Ach ceapaim gach duine a bhfuil ticéidí agaibh, tá sibh chun na ticéidí sin a choinneáil mar Níl sibh really ag iarraidh cailleadh amach really ar cheolchoirm chomh stairiúil le such a historical concert, such a historical tour, their first tour, an chéad chamchuairt atá déanta acu le sé bliana déag anuas ceapaim, sixteen years now, the first one they've done mar bhris siad suas i mí Lúnasa 2009. Agus ní raibh mé ag iarraidh labhairt san iomarca faoi roimh ann an chamchuairt agus roimh an chéad cheolchoirm an tseachtain seo caite i Cardiff. Níos mó ná aon rud eile, more than anything else, because, you know, le Oasis, ní bhíonn fhios agat riamh cad atá siad chun déanamh, what are they gonna do, because, ar ndóigh, bhí an méid sin troid idir an bheirt deartháireacha, I mean, tá siad díreach tar éis críoch a chur le sé bliana déag nó cúig bliana déag gan a bheith ag labhairt le chéile, they're only just after putting an end.

with each other without fighting so I didn't want to speak about until the first night was and also I think some people were worried they weren't going to be that good bhí a lán daoine beagáinín buartha nach mbeadh siad rómhaith and then straight away the night of the first concert díreach ansin an oíche den chéad ceolchoirm tháinig an méid sin daoine amach iriseoirí agus just fans you know an lucht leanúna a bhí ansin tháinig siad amach ag rá go raibh sé an-an-mhaith ar fad agus níos fearr ná mar a bhí daoine ag súil leis, It was even better than people expected, Liam's voice probably as good as it's been in twenty five, thirty years, guth Liam chomh maith anois le mar a bhí sé cúig bliana is fiche ó shin, b'fhéidir tríocha bliain ó shin, you know, nuair a bhí Oasis ag an bpeak, naoi déag nócha ceathair, naoi déag nócha cúig agus naoi déag nócha sé nuair a chuir siad amach na halbaim sin Definitely Maybe agus What's the Story, Morning Glory, beagnach gach.

Oh, there is, well, Go Let It Out, sin ceann a bhfuil mé ag éisteacht leis go minic le déanaí, one I've been listening to often recently, Go Let It Out ón albam Standing on the Shoulder of Giants, ceapaim tháinig sé sin amach 1999 nó thart ar an am sin. So idir 1994, 2009, chuir siad amach a lán, nó chuir siad a lán, a lán ceol iontach amach dar liomsa, in my opinion. ach an chuid is mó dos na cinn is mainstream agus na cinn a bheidh ar eolas ag beagnach gach duine, nó a lán daoine, ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo, bhí siadsan ag teacht amach i 1994, 1995, sa chéad dhá albam, agus prolific isn't even the word, isn't even a strong enough word, níl prolific mar fhocal, is dócha, sách. cumhachtach chun cur síos a dhéanamh ar cé chomh prolific agus a bhí siad agus cé chomh prolific agus a bhí Noel mar scríbhneoir ag an am sin. So, tá mé chomh sásta go raibh, you know, gach duine a bhí ag na gigs i Cardiff an tseachtain seo caite agus cinnte nuair atá sibhse ag éisteacht le seo, gach duine a chuaigh go na gigs i Manchain atá díreach chun tosú that are just about to start, Beidh siadsan ag rá, Ó, go raibh sé iontach freisin agus go raibh guth Liam agus an seó go ginearálta go hiontach. Tá sé go maith go bhfuil, you know, níl sé just Noel agus Liam agus ansin cúpla randomers ar an stáitse. Tá Bonehead, ceann dos na founding members ansin, eh, á, cén t-ainm atá ar an lad, bhí sé mar chuid de Ride, he was part of that band Ride, Gem, Gem Archer, tá seisean freisin mar chuid den ghrúpa anois, mar bhí sé mar chuid den ghrúpa ar feadh deich mbliana, he was part of the group, not founding member, but there for about ten years, I think ninety nine to oh nine, 1999 go dtí 2009, thart ar an am sin, agus cúpla duine eile a bhí páirteach sa bhanna ceoil roimhe seo, or roimhe sin. a few people who are kind of part of the group before, before now or before then, I suppose, before when they split up in 09, i 2009. So I'm really happy it's actually going well so far. Again, who knows, might all fall apart tonight, seans go dtitfidh sé eh, go léir amach anocht ach fan go bhfeicmint ceapaim go mbeidh sé ceart go leor. I think it'll be okay and just cool that they're sounding good, the people are having good experience at the concerts, go bhfuil taithí maith ag daoine ag na ceolchoirmeacha anois And, yeah, I'm really happy I didn't want to speak about it too much or do a podcast on it before that, ní raibh mé ag iarraidh really labhairt faoi nó podchraoladh a dhéanamh air roimhe sin agus actually tá video ar YouTube, tá físeán ar YouTube anois, Oasis Cardiff, Live 25, first night, full show multi-cam agus tá an seó iomlán, now níl sé cosúil le professionally filmed taifeadta go proifisiúnta nó aon rud mar sin, ach fuair duine éigin an audio, b'fhéidir bootleg ón audio, agus tá sé suas ar YouTube agus ansin camera footage ó a lán daoine difriúla a bhí ag na gigs agus tá sé an-mhaith ag channel nó canál darb ainm Alternative Guitars, níl 's agam an mbeidh sé fós ansin le fáil ar YouTube nó an mbeidh sé tógtha síos, will it be taken down mar gheall ar an gcóipcheart, because of the copyright, nuair atá sibhse ag éisteacht le seo, ach má tá an seans agaibh tá an seó iomlán ansin ón gcéad oíche i Cardiff, from the first night in Cardiff, agus tá sé an- an-mhaith. Gach rud, an guitar, an audio, guth Liam, guth Noel, mar bíonn Noel ag canadh i, you know, gach amhrán bíonn sé ag canadh píosa ach ansin déanann seisean, don't look back in anger, seisean ina aonar, ní bhíonn Liam ar an stáitse, Liam isn't on stage when, uh, they do don't look back in anger, déanann seisean, don't look back in anger, the master plan, Ah, tá cúpla ceann eile, níl 's agam an bhfuil an setlist agam anseo, tá sé, cén chinn eile a bhíonn Noel ag déanamh, b'fhéidir just an dá cheann sin, eh, Half the World's Away freisin, ní cheapaim, agus Talk Tonight, yeah, so tá cúpla ceann difriúil a dhéanann Noel ina aonar agus just níl Liam, níl guth Liam in ann é a dhéanamh, b'fhéidir go bhfuil sé beagainín ró-ard agus, ó nó, just. i gcónaí, bhí sé déanta aige mar sin, or bhí sé déanta acu mar sin, they just always did it like that, even on the album, Noel sings Don't Look Back in Anger Liam isn't even on it, níl Liam ar an gceann sin ar chor ar bith. So, an-sásta go bhfuil siad ar ais. You know, uh, I rith na blianta during the years i gcónaí chuir sé isteach orm, it really annoyed me like ar ndóigh bhí mise i gcónaí ag leanúint cad a bhí ar siúl ag na deartháireacha, you know, na solo careers a bhí ag an mbeirt acu. Ach chomh maith leis sin, ag cur isteach Oasis reunion agus ansin Google News beagnach gach seachtain, gach mí le deich mbliana anuas. Mar tá mise really gafa le ní amháin an cheol ach na scéalta taobh thiar den cheol, na scéalta taobh thiar den pearsantachtaí, the kind of story behind the personalities agus, agus mar sin de, ach you know, le deich mbliana anuas bhí mé i gcónaí ag lorg an bhfuil aon, aon chomhartha, any sign, an bhfuil aon fianaise, any evidence, go bhfuil siad chun reunion a dhéanamh nó go bhfuil siad just níos mó ná aon rud eile a bheith mar dheartháireacha. Sin an rud a bhfuil mé ag rá go raibh sé ag cur isteach orm i gcónaí, bhí an dá, bhí an bheirt deartháireacha ag déanamh,

nó ní raibh siad ag iarraidh a bheith mar deartháireacha ar feadh cúig bliana déag, am an-fhada é sin, that's a very long time, a lot of things can happen during that time, is féidir le a lán rudaí tarlú i rith an am sin. So, i gcónaí chuir sé isteach

agus dhéanfainn aon rud chun dul go ceann de na ceolchoirmeacha an samhradh seo nó fiú sa todhchaí, even in the future. Ach an rud is tábhachtaí ná gur féidir leo a bheith agus freisin le haghaidh na, bhuel, bhí mé chun na tuismitheoirí a rá, níl an athair, ceapaim go bhfuil an athair fós beo ach d'fhág an chlann go léir, an mháthair agus chomh maith leis sin na leaids Paul, Liam agus Noel, d'fhág siad an t-athair, ceapaim. tríocha nó níos mó, b'fhéidir, ceathracha bliain ó shin anois, they left the father about forty years ago because he was abusive. The both the father and mother are Irish actually, is as Éirinn iad máthair agus chomh maith leis sin an t-athair. Is as Contae na Mí, ceapaim, an t-athair, Duleek, áit éigin darb ainm Duleek, níl 's agam cá bhfuil sé, ceapaim Contae na Mí, agus ansin is as Maigh Eo.

Peigí, Á, an mháthair féin, tá sise ag éirí níos sine. Ceapaim go bhfuil sí ochtó nó b'fhéidir ochtó cúig anois. Ceapaim ochtó actually, níl sí chomh sean sin ach arís ní bheidh sí anseo go deo, she won't be here forever, agus go bhfuil sise in ann anois feiceáil go bhfuil an bheirt acu ag labhairt le chéile. Mar mháthair caithfidh sé sin cur isteach ort, that has to bother you for years, that two of your sons don't get along and don't speak and that it's in the media every week, go bhfuil sé ansin sna meáin gach seachtain. So anois gur féidir léi probably you know, dul go ceann de na ceolchoirmeacha agus anois tá físeánaí feicthe aici cheana féin is dócha, I guess she's already seen videos of the two performing together last week in Cardiff you know, le chéile. Seans maith go bhfuil sí fós ina cónaí sa teach céanna inar thóg sí na leaids, you know, she's still living in the same house that she brought up the two lads, i Manchain. So seans go mbeidh sí ag dul go ceann de na gigs an tseachtain seo, actually, nó an deireadh seachtaine seo i Manchain, níl 'fhios a'm, I don't know.

the Irish element, because they don't have a drop of English blood in them, níl fuil Sasanach ar chor ar bith acu, there'd be no problem if they did, ní bheadh aon fhadhb ar chor ar bith dá mbeadh. But I suppose it's it's the idea they're as much Irish, kind of, as they are English, tá siad comh Éireannach mar atá siad Sasanach, you know, two Irish parents had a very Irish upbringing, they'd spend six weeks every summer in Maigh Eo, bhíodh siad ag caitheamh sé seachtain, ceapaim, gach samhradh i Maigh Eo, ansin i Charlestown ar laethanta saoire.

did that good, I guess, throughout years, you know, ar feadh na blianta and one of the reasons they were what they were and why people connected, ceann de na fáthanna a bhfuil an ceangal sin ag a lán daoine agus ceann de na fáthanna a bhfuil daoine comh gafa le Oasis sin an taobh Éireannach. Fan go bhfeicimid tá quote anseo áit éigin. em anseo tá an tá an laptop os mo chomhair tá mé cosúil anois le ca caithfidh mé Jamie a fháil I have to get a a Jamie cosúil le cad atá acu ar Joe Rogan ach tá quote iontach ó Noel Gallagher ag labhairt beagainín faoin Oasis agus an an nasc le hÉirinn agus you know go bhfuil siad chomh Éireannach mar Sasanach agus Oasis seo é Oasis could never have existed been as big, been as important, been as flawed, been as loved and as loathed if we weren't all predominantly Irish'. Mar as an cúigear a thosaigh an banna ceoil, 'out of the five that started the band', gach duine, bhí beirt thuismitheoirí Éireannach ag gach ceann acu, ceapaim. Bhí, gan dabht, beirt thuismitheoirí Éireannacha ag Tony McCarroll, ag Bonehead, ag Liam agus Noel, ar ndóigh, agus Guig, McGuigan, cén t-ainm atá ar Guigsy? Paul McGuigan, ceapaim an t-ainm ar an leaid eile a rinne an bass, ceapaim. Bhí, ar a laghad, tuismitheoir amháin Éireannach, seans maith go raibh beirt, ar ndóigh, bhí a lán Éireannaigh ag dul go Manchain agus Learpholl freisin, ach go háirithe Manchain, ceapaim, i rith na 1950idí, na 1960idí, you know, na blianta a rugadh Bonehead, Liam, Noel agus na leaids seo, Tony McCarroll freisin. So, that's another element, sin eilimint eile, sin gné eile a bhaineann le Oasis agus ceann de na fáthanna a bhfuil Oasis chomh mór in Éirinn mar atá siad agus, you know, is as tuaisceart Shasana iad, they're from the north of England as opposed to the south, which is much more, the more Irish part of it, I guess, rather than traditional, um, traditional kind of more middle class English and that's, you know, uh, ó Shasana, ó, ó meánaicme agus

domsa. Tá sé tar éis cabhrú liom go mór i mo shaol. Tá sé tar éis cabhrú go mór liom i rith mo shaoil agus tríd na blianta, go háirithe le deich mbliana anuas. Good times and bad times, you know, amanna maithe, drochamanna, which is always how it is in life, you're never gonna have all good, all all bad, i gcónaí, beidh sé mar sin, ní bheidh sé a'd go deo i do shaol ina mbíonn gach rud go maith nó gach rud go dona.

You can buy into the thing that someone is making. So, mar shampla, má tá duine ag déanamh podchraoladh, má tá duine ag, ag scríobh ceoil, má tá duine ag cur físeánaí ar TikTok, aon rud mar sin, you know, tá tú in ann, is dócha, sim a bheith agat. You can be interested sa rud a bhfuil siad ag labhairt faoi, sa rud a bhfuil siad ag canadh faoi, sa, sa cheol, sa phodchraoladh. Ach, níos mó na aon rud eile, ceapaim, chomh tábhachtach mar sin, More than anything else as important as that is the character behind who's making it so and the story behind it. So Oasis, ok, is féidir liom cur you know slide away a chur ar siúl ar an speaker agus bainim taitneamh as ach an fáth atá sé iontach ná tá fhios agam gur scríobh Noel Gallagher an t-amhrán sin, I know that Noel Gallagher wrote it I know what Noel Gallagher's life has been like, and I know the stories he's got, I know the upbringing he had, tá 'fhios agam cén saghas tógaint a bhí aige, tá 'fhios agam cén saghas duine é mar tá a lán agallamh cloiste agam, tá 'fhios agam an scéal a bhaineann le conas a scríobh sé Slide Away, I know the story of how he wrote or how he came up

But as well as that I'd like to think that you're also interested in the stories I might have to tell, seans go bhfuil suim agaibh le cúnamh Dé, hopefully tá suim agaibh sna scéalta atá le rá agam, atá le hinsint agam, agus go bhfuil suim a'd, you know, i mise is dócha, agus ionamsa mar dhuine. as a person and I suppose my thing on languages and my thoughts on different things I'm interested in, my thoughts on life, mo chuid smaointe ar an saol. Same with social media, maybe you're following someone who does fitness on social media, seans go bhfuil tú ag leanúint duine éigin a dhéanann nó a bhíonn ag labhairt faoin aclaíocht ar na meáin shóisialta. Agus ok,

a bhfuil siad ag labhairt faoi agus you know tá sé aisteach le Oasis, tá draíocht ann leis. I know a lot of people don't like that type of language, there's magic in it cos it's like, it seems like a cop out but like Oasis songs aren't hard to play on the guitar, an chuid is mó de na hamhráin de Oasis níl siad deacair chun casadh ar an ghiotár.

Arís, le haghaidh gach duine, tá sé chun rud éigin difriúil a chiallú, for everybody, it's gonna mean something else. So, I guess that's another reason as well, it's like, well, it's not that hard to play most of their songs, níl sé chomh deacair sin chun a gcuid amhrán a chasadh. Chomh maith leis sin, as well as that, like the lyrics often don't really mean anything, even Wonderwall, what's a Wonderwall? Okay, Wonderwall, we all love it now because it's part of a great song, tá sé mar chuid d'amhrán iontach, ach like what is it, no one knows, you know, but there's something about that, even a lot of the lyrics in that song, um, today was going to be the day they were going to throw it back to you, arís, you know, nuair atá muid ag canadh an, na liricí sin, mothaíonn sé an-, an-chumhachtach nó domsa it feels very powerful, like arís cad a chiallaíonn sé, well, ní chiallaíonn sé aon rud really, so tá rud éigin faoi, tá rud éigin. it just clicked. I rith na blianta sin idir 1993, 1994 nuair a shínigh siad le Creation Records when they signed with Creation go dtí 1996, 1997 nuair a rinne siad Knebworth i 1996, the Knebworth gig in ninety six which is their biggest ever gig, it, something was magic in the air. Bhí rud éigin draíochtúil san aer is dócha i rith na blianta sin and. there's no kind of better thing that tells that story níl aon rud níos fearr a insíonn an scéal sin ná Supersonic, an clár faisnéise the documentary. might still be available for free on YouTube. Seans go mbeidh sé le fáil ansin saor in aisce ar YouTube. Bhí sé ar feadh cúpla bliain ach bhí mé ag iarraidh é a aimsiú an lá cheana trying to find it the other day agus ní raibh mé in ann teacht air, I wasn't able to find it, so b'fhéidir nach bhfuil sé ansin níos mó, ach cinnte go bhfuil sé áit éigin ar líne nó ar Netflix nó áit éigin mar sin. Agus míníonn sé an scéal, clár faisnéis iontach atá ann gan dabht, an scannán is fearr liom, my favourite film of any type, of any genre, of anything, an-an-mhaith ar fad. Éasca le féachaint air freisin, easy to watch, agus míníonn sé an scéal a bhaineann le Oasis idir 1993, 1992, nuair a thosaigh siad, go dtí 1996 agus an gig sin i Knebworth. Agus tharla gach rud chomh tapaidh sin, everything happened that fast, mar a dúirt mé, an chuid is mó de na hamhráin, atá ar eolas ag na casual fans, tháinig siad amach i 1994 ar Definitely Maybe nó 1995 ar Morning Glory, the story about how they wrote the Morning Glory album, I think they were in the studio two weeks and that was it, it was done, bhí siad taobh istigh sa stiúideo sin ar feadh coicís agus bhí sé críochnaithe, tá sé dochreidte, it's unbelievable, uh, for me anyway, again, some people might not like them, that's absolutely fine, I don't think everybody has to like the same thing, ní cheapaim go gcaithfidh gach duine a bheith is dócha, tógtha leis an rud céanna. Ach domsa, tá siad fíorthábhachtach i mo shaol. Beidh siad go deo, ceapaim. Dhéanfainn aon rud, I would do anything, to be able to go see them, I think, live here in the UK or Ireland this summer or maybe in the future if they do more tours, seans, sa todhchaí, má dhéanann siad níos mó camchuairteanna, fan go bhfeicfimid, ach just lánsásta go bhfuil siad ar ais le chéile agus.

Tá mé fíor, fíorbhuíoch, very, very grateful, as an tacaíocht, mar is gnách. Labhróimid arís an tseachtain seo chugainn, nó i gceann coicís domsa, in a fortnight for me, as I'm pre-recording this a good bit ahead of time. I'll be on my holidays next week, and looking forward to getting back talking to you. Ag súil go mór